Tá mé tar éis bheith ag smaoineamh air roinnt mhaith le sé mhí anuas, ó foilsíodh é, agus is ábhar é atá mé in ann leabhar faoi laistigh de 20 nóiméad. So labhróidh mé faoi sin, ach má tá sibh ag iarraidh ceisteanna a chur orm níos déanaí faoi, faoin domhan, faoi Donald Trump nó aon rud eile, bhí mé i Meiriceá i rith an toghcháin, tá fáilte romhaibh. An drochscéal eile ná nach bhfuil aon griangrafanna agam, so caithfidh sibh breathnú ormsa ar feadh 20 nóiméad. Ach níl mé chun an leabhar a léamh ó thús go deireadh daoibh, roghnóidh mé cúpla pointe. Mar caint gairid é seo, so piocfaidh mé cúpla ábhar. An chéad rud a dhéanfaidh mé ná, déanfaidh mé iarracht, b'fhéidir, a léiriú daoibh, nó a mhíniú daoibh, cén fáth gur scríobh mé an leabhar agus cad as a dtáinig an smaoineamh. Agus freisin, b'fhéidir go bpiocfaidh mé amach cúpla pointe, trí nó ceithre phointe, a shílim go léiríonn, b'fhéidir, ceachtanna, rudaí a d'fhoghlaim mé féin agus, b'fhéidir, rudaí a shílim nach bhfuil, go leor eolas againn sa tír, sa tsochaí, orthu. Rudaí a d'fhoghlaim mé as an taighde a rinne mé ar an leabhar agus atá sa leabhar ach a n-insíonn rudaí dúinn faoi faoi cheisteanna níos mó ná an dlí nó nó faoi an Chúirt Uachtarach féin, faoi stair na hÉireann, faoin sochaí ina bhfuilimid agus mar sin de. Cén aidhm a bhí agam leis an leabhar? Bhuel, séard a tharla ná gur ceapadh mé mar chomhfhreagraí cúrsaí dlí ag an Irish Times in 2013 agus ní raibh aon chúlra agam sa dlí, ní raibh aon chéim agam san ábhar, ní raibh, is fíorbheagán eolas a bhí agam faoi. Tá sé náiriúil anois smaoineamh air. a laghad eolas a bhí agam, ní hé ach anois go bhfuil mé ag admháil do chairde atá agam sa dlí, a laghad eolas a bhí agam. Botún ollmhór a rinne an Irish Times mé a cheapadh. Ach em. So chaith mé a lán ama nuair a, nuair a ceapadh mé, nuair a fuair mé an jab seo, a léamh. Chaith mé a lán ama sa leabharlann, chaith mé a lán ama a' labhairt le dlíodóirí, le breithimh, le daoine eh sna hollscoileanna, ag iarraidh ceisteanna ana bhunúsach a chur orthu agus a, a, a lorg a, aon eolas go bhféadfainn a fháil. Agus ceann de na chéad rudaí a bhuail mé agus mé ag déanamh an taighde seo ná go raibh fíorbheagán, bhí a lán, bhí leabharlannaí iomlán, iomlána de leabhra faoin bhunreacht, faoi stair na bunreachta, faoi, faoin dlí, ar ndóigh, agus faoi conas mar a. conas mar a deineadh, conas mar a chríochnaíomar suas leis an gcóras atá againn. Ach is fíorbheagán a bhí ann. Freisin bhí, bhí roinnt áirid iriseoireacht ar fáil. So bhí Colm Tóibín tar éis alt den scoth a scríobh in Magill i 1985 faoin teideal The Inside the Supreme Court, sílim, agus chaith sé, labhair mé leis faoi, chaith sé naoi nó deich mí ag obair air. D'fhoilsigh siad é i 1985 agus bhí an-thionchar ag an alt seo sa domhan seo, ach ní amháin sa domhan dlí ach sa tsochaí go ginearálta, mar rinne sé agallaimh le breithimh agus tháinig sé ar a lán eolas nach raibh ar fáil go dtí sin. Rinne Vincent Browne sárobair chomh maith, sé ceann dos na. hiriseoirí, níl mórán acu ann, a chaith a lán ama thar na blianta ag díriú isteach ar an gCúirt Uachtarach agus ag díriú isteach ar, bhí suim aige sa chumhacht a bhí ag an gCúirt agus bhí suim aige sna daoine, sna pearsana, na daoine a shuigh ar an gCúirt agus an chumhacht a bhí acu. Ach is eisceachtaí iad seo. Go ginearálta níl traidisiún againn in Éirinn d'iriseoireacht den saghas seo faoin chóras dlí. So an toradh a bhí air seo, dar liomsa ar aon nós, ná go raibh easpa eolais ar fáil don ghnáthléitheoir. Níl mé in ann smaoineamh ar aon leabhar atá ar fáil don ghnáthléitheoir a mhíníonn conas mar a fheidhmníonn an Chúirt Uachtarach, ní amháin sin, ach conas mar a fheidhmíonn an Chúirt, an córas, na Ceithre Cúirteanna, an dlí, you know, na ceisteanna seo go ginearálta. Agus. sílim go bhfuil sé tábhachtach. Sin go bunúsach an tuairim a bhí agam. So má léann tú aon leabhar staire faoin fichiú aois in Éirinn, agus níl mé, níl an milleán ar na staraithe ach you know tá tá cúiseanna leis seo, tá fáthanna leis, ach má léann tú aon leabhar staire faoi Éire sa fichiú aois, Is fíorbheagán tagairtí a fheicfidh tú don Chúirt Uachtarach nó don chóras dlí. You know, b'fhéidir go mbeidh giotaí gearra faoin mBunreacht, b'fhéidir go mbeidh cúpla tagairt faoi Cás X i 1992, seans go mbeidh tagairt do chás Mary McGee faoi frithghiniúint sna seachtoidí, ach seachas sin, is, you know, is bearna é sna leabhair staire seo go léir, sílim. Mar sin, an príomh-aidhm a bhí agam ná iarracht a dhéanamh é seo a chur i gceart, nó ar a laghad an próiseas sin a thosú nó a chur ar bun. Ní amháin sin, ach bhí mé ag iarraidh é a dhéanamh i mbealach áirithe. So bhí mé ag iarraidh, is iriseoir mise, ní dlíodóir mé, ní staraí mé, agus bhí mé ag iarraidh, bhí suim agam sna daoine, bhí suim agam sna breithimh, sna daoine an-chumhachtach seo nach bhfuil aon eolas ar bith againn fúthu. D'inis breitheamh amháin dom, Dúirt sé liom, Tá muidne in ann siúl suas síos na sráideanna anseo i mBleá Cliath agus ní aithníonn duine ar bith muid. You know, polaiteoir, stoptar iad gach cúig nóiméad, bíonn daoine ag iarraidh labhairt leo, bíonn siad ar an teilifís, bíonn siad ar an raidió. Ní dhéarfainn go n-aithneodh an chuid is mó dínn, bhuel, aithneodh muidne b'fhéidir, ach sílim dá shiúlfadh, dá shiúlfadh Susan Denham, an Príomh-Bhreitheamh, síos an sráid i mBleá Cliath, ní aithneodh, is fíorbheagán duine a aithneodh í agus sí an breitheamh b'fhéidir is cáiliúla sa tír. So, bhí mé ag iarraidh breathnú orthu mar, mar dhaoine. Ehm. Freisin, bhí mé ag iarraidh gan déileáil leis mar institiúid. Bhí mé ag iarraidh breathnú, ní amháin ar na, na breithimh mar, mar dhaoine ach na daoine a thóg na cásanna, ehm, so na gnáthdaoine a thóg cásanna, na dlíodóirí a thóg na cásanna, ehm, gach duine a bhí bainteach, eh, leis an gcóras i mbealach éigin. D'fhéadfá a rá go raibh mé ag iarraidh an chuirtín a tharraingt siar ar an institiúid príobháideach, eh, cineál rúnda seo, agus breathnú ar na daoine mar pearsanraí a bhí cúlraí acu, a bhí gaolta acu, a bhí idéolaíocht acu, agus is téama suimiúil é sin a thagann suas arís is arís sa leabhar chomh maith. Bhí mé ag iarraidh an institiúid seo, an Chúirt Uachtarach, a úsáid mar cineál fuinneog le breathnú ar cheisteanna eile, so le breathnú ar conas mar a deineadh forbairt ar sochaí na hÉireann sa 20ú aois, le breathnú ar conas mar a fheidhmníonn an institiúid seo laistigh den chóras ginearálta polaitiúil atá againn in Éirinn, mar is institiúid polaitiúil é seo, níl aon dul as, agus freisin breathnú ar cén tionchar a bhí ag na breithimh seo ar na hathruithe móra a tharla le linn an fichiú aois. So, mar a dúras, ní thabharfaidh mé liosta fadálach daoibh ar gach rud atá sa leabhar, tá fiche caibidil ann, ach má tá suim agaibh, tá sibh in ann é a léamh. Ach just piocfaidh mé amach trí nó ceithre phointe, rudaí a d'fhoghlaim mise agus rudaí b'fhéidir, b'fhéidir nach raibh an oiread sin eolas ag daoine orthu roimhe seo, cinnte seachas, lasmuigh den chóras dlí. Pointe a haon, bhí an córas dlí a cuireadh i bhfeidhm tar éis neamhspleáchas i 1922 mar ceann de na, dar liomsa, ceann de na héachtanna is mó, den tréimhse sin, chomh tábhachtach le bunú an Gharda Síochána nó aon de na structúirí nua sin a cuireadh ar bun sna fichidí. So bunaíodh an Cúirt Uachtarach i 1924, mar aon leis na cúirteanna eile sa structúr neamhspleách. Ní athrú raidiciúil a bhí ann. D'fhéadfá a rá ar bhealach gur beag athrú i ndáiríre a deineadh ar chor ar bith. Choimeád siad an córas dlí coiteann a bhí acu i Sasana, tá an chuma air nár fhéach siad ar Mhór-Roinn na hEorpa, níor lorg siad inspioráid nó spreagadh ansin. So, ghlac siad an córas a bhí acu, ghlac siad an córas sáraíochta seachas an córas fiosrúcháin a bhí acu sa Fhrainc nó aon áit eile san Eoraip. So, bhí an struchtúr go bunúsach mar a bhí. Freisin, bhí na siombail mar a bhí. So, chaith siad an folt bréige, chaith siad na róbaí fada dubha. Bhí daoine ann a rinne iarracht é seo ar fad a athrú, ach go ginearálta ba domhan cineál coimeádach é, sna Ceithre Cúirteanna ar aon chuma, agus so choimeád siad ní amháin na struchtúir ach na siombail agus na traidisiúin a fuaireadar ó Shasana. Ach bhíodar an-chúramach gan an mionlach Protastúnach agus Aontachtóra a ghearradh amach as a gcóras nua. Tá sé soiléir nuair a léann tú dialann Hugh Kennedy, Níl a fhios agam ar chuala aon duine anseo faoi Hugh Kennedy, ach Hugh Kennedy, ba dhuine an-thábhachtach é sa tréimhse seo, b'é an chéad phríomh-bhreitheamh a bhí ag an gcóras nua, agus bhí sé den tuairim, ba náisiúnaí láidir é, agus bhí sé den tuairim gur chóir athrú i bhfad níos mó a dhéanamh. Now, níor éirigh leis, mar bhí freasúra an-láidir, ní amháin sa chóras pholaitiúil ach sa chóras dlí, dleatha freisin, agus so níor éirigh leis na. na hathruithe seo móra a chur ar bun. Ach thuig sé go raibh sé tábhachtach na hAontachtóirí agus na Protastúnaigh a choinneáil isteach, agus bhí an-thionchar aige ar an mbunreacht a scríodar i 1922, Bunreacht an Saorstáit. Agus. An rud is tábhachtaí faoin mBunreacht sin, go ginearálta, tá muid tar éis dearmad a dhéanamh, níl sé an-tábhachtach nuair atá tú ag breathnú ar an dara leath den 20ú aois mar tá Bunreacht nua againn ó 1937 ar aghaidh, ach an rud a bhí an-tábhachtach faoin Bhunreacht sin ná gur istigh ann a bhí an coincheap seo d'athbhreithniú, athbhreithniú breithiúnach. nó judicial review, agus séard atá i gceist leis sin ná go bhfuil an ceart ag breitheamh, nó breithimh, cinneadh a dhéanamh, breathnú ar chinneadh a dhéanann an rialtas nó eagras stáit agus a rá linn an bhfuil sé bunreachtúil nó nach bhfuil. Agus ba coincheap nua é seo, bhí sé acu i Meiriceá, ní raibh sé acu i Sasana. So chiallaigh sé ón chéad lá go raibh i bhfad níos mó cumhacht ag na breithimh anseo ná na breithimh i Sasana, mar shampla. Agus bhí. Ón tús bhí siad ag lorg inspioráid agus spreagadh i Washington seachas i Londain agus bhí sin an-tábhachtach. Agus sin an dara pointe atá agam. Níor thuig mise é seo roimhe seo, b'fhéidir gur thuig daoine eile, ach sílim go raibh tionchar an-mhór ag Meiriceá ar a gcóras dlí sa chéad, sna céad blianta den Saorstát agus go hindíreach mar sin, go raibh tionchar ollmhór ag Meiriceá ar an bhealach a d'fhorbair an stát suas go dtí na seachtoidí agus na hochtoidí, go háirid sna fichidí agus go háirid sna seascaidí. So, i gcás Hugh Kennedy, is i dtreo na Stáit Aontaithe a d'fhéach sé i gcónaí. Fuair sé inspioráid don bhunreacht i mbunreacht Mheiriceá. Tá a lán coincheapanna sa bhunreacht sin a fuair sé i Washington. Agus a d'fhan, a d'fhan sa doiciméad a bhí, a tháinig De Valera agus John Hearne suas leis i 1937. So sin an fáth go bhfuil na rudaí a rinne siad i 1922 tábhachtach, ná gur, gur choinnigh siad a lán de na coincheapanna agus na prionsabail seo i 1937. Níos déanaí, go háirid sna, go háirid sna seascaidí agus na seachtoidí, bhí an tionchar seo i bhfad níos suntasaí. Feictear é go háirithe leis na breithimh Cearbhall Ó Dálaigh agus Brian Walsh, beirt de na breithimh is mó i stair na cúirte agus i mo leabhar féin, agus beirt fhear a bhí go smior faoi thionchar Mheiriceá agus a bhí gaolta pearsanta acu le breithimh i Meiriceá agus dlíodóirí i Meiriceá. Ceann de na foinsí is fearr a bhí agam don leabhar ná bailiúchán litreacha idir Brian Walsh, a bhí ar an gCúirt Uachtarach anseo in Éirinn ar feadh 30 bliain, go luath sna seascaidí, sílim go raibh sé gur ceapadh é i 61 agus bhí sé ann go lár na nóchaidí, nó déanach sna hochtóidí ar aon chuma. Ceann de na foinsí is tábhachtaí a bhí agam ná bailiúchán litreacha idir Brian Walsh agus William Brennan. Agus bhí William Brennan, bhí sé ar an gcúirt i Meiriceá, bhí sé mar ceann de na breithimh liobrálacha mór le rá i Meiriceá, bhí an-thionchar aige ar cuid de na cinní agus na cásanna is mó acu i Meiriceá. Agus bhí cairdeas idir an beirt fhear seo. So tháinig Brennan go Bleá Cliath, sílim i 1963 agus shuigh sé, bhí sé ag dinnéar áit éigin i mBleá Cliath agus bhí sé suite in aice le Brian Walsh agus bhuaileadar lena chéile den chéad uair agus d'éirigh go maith leo le chéile agus phléadar cúrsaí dlí agus gach rud eile. So as, ón lá sin, thosaigh siad ag scríobh litreacha chun a chéile agus chuala mé go raibh cairdeas eatarthu, ní raibh aon fhianaise againn de seo So bhí fhios agam go raibh litreacha le William Brennan, go raibh páipéirí William Brennan ar fáil sa Library of Congress i Washington. So thugadar cead dom, thug teaghlach Brennan cead dom dul trasna go Washington agus breathnú ar na litreacha seo. Agus bhí trí chéad litir ann. Agus ní raibh aon duine tar éis teacht orthu cheana. So tá siad, tá mé tar éis beagnach gach cheann, gach litir a úsáid sa leabhar, mar mise an chéad duine a tháinig orthu. Ach eh tá siad, tá siad an-shuimiúil ar fad. Mar ní amháin go raibh siad ag plé cúrsaí clainne agus an saol a bhí an saol a bhí acu féin ach bhí siad ag plé cúrsaí dlí, bhí siad bhí Walsh ag scríobh ag scríobh litreacha go Brennan ag rá eh, you know, Dear Bill, tá muid ag obair ar cás maidir le X nó Y nó pé rud, an bhfuil aon tuairimí agat, bhfuil, bhfuil sibhse tar éis déileáil le aon cásanna ar an ábhar seo, nó fiú cad a dhéanfá féin. Agus scríobh William Brennan ar ais agus, bheadh tuairimí aige do Walsh, bheadh, bheadh sé ag moladh cinní nó altanna a bhí léite aige. So bhí an malairt intleacht, intellectual seo a' tarlú idir an dá chuairt agus is beag eolas a bhí againn faoi seo roimhe agus sílim go bhfuil sé ana-thábhachtach agus ana, ana-shuimiúil. Pointe a trí, eh bhí i gcónaí achrann agus teannas idir an rialtas agus na breithimh agus, Ar leibhéal amháin cheapfá, bhuel, cinnte tá achrann agus teannas mar le cúpla bliain anuas tá muid tar éis a plé seo go hiondúil. So, le cúpla bliain anuas, mise, nuair a bhí mé ag obair mar iriseoir ar chúrsaí dlí, bhí mé de shíor ag scríobh faoi raiceanna agus conspóid idir na breithimh agus na polaiteoirí maidir le pá nó pinsin nó na coinníollacha oibre atá acu sna Ceithre Cúirteanna, mar shampla. Agus go hiondúil. dhéarfadh muidne, ní raibh sé riamh chomh dona seo, bhí, you know, i rith an fichiú, na, an fichiú, um, le céad nó nócha bliain anuas, bhí gaol sách maith idir an dá thaobh. Níl sé sin fíor. So nuair a chuaigh mé isteach sa Chartlann Náisiúnta, nuair a chuaigh mé isteach, eh, sa chartlann i UCD agus léigh mé na páipéirí éagsúla, chaith mé na míonna á léamh, tá sé soiléir gach, beagnach gach, dhá nó trí bhliain bhí conspóid nó raic éigin faoi pá, faoi pinsin, faoi coinníollacha oibre. Bhí sé díreach mar a gcéanna gach gach cúpla bliain. So nuair a léigh tú na litreacha idir Brian Walsh agus Charlie Haughey nó Brian Walsh agus Brian Lenihan nuair a nuair a bhí Lenihan mar Aire Airgeadais, bhí na téamaí ceannann céanna ag teacht suas. Agus bhí na figiúirí níos mó, bhí siad ag tuilleamh níos mó airgid sna nóchaidí agus le cúpla bliain anuas ach go bunúsach bhí sé mar a gcéanna. Agus sílim go bhfuil sé sin tábhachtach mar, Ar bhealach, tá sé go hiomlán nádúrtha, tá sé tógtha isteach sa chóras atá againn, go mbeidh teannas idir an dá thaobh, agus sílim féin go mbeadh fadhb níos mó agat mura mbeadh, mura mbeadh teannas idir an dá thaobh, dá mbeadh gaol an-mhaith idir an dá thaobh. Tá sé nádúrtha agus, agus is, is maith an rud é go bhfuil teannas nádúrtha idir an dá, idir na breithimh agus na polaiteoirí. Níor mhaith leat go mbeadh siad ró-chóngarach lena chéile. An pointe deireanach ná, go raibh tionchar níos mó ag an gCúirt Uachtarach ar saol poiblí agus príobháideach na tíre ná a thuigimid. Agus nuair a dheirim go dtuigimid, táim cinnte go bhfuil a lán daoine a thuigfeadh é seo, ach tá mé ag labhairt ar na, sa stair ghinearálta de, den tír sa 20ú aois. So tá fhios againn go bhfuil tionchar ollmhór ag an gCúirt ar ár polasaí i leith an Aontas Eorpach, reifreann, an Tuaisceart, gach saghas ceist atá an Chúirt tar éis déileáil leis. le 90 bliain anuas, ach tá tionchar ollmhór aige ar an saol príobháideach chomh maith. Roinnt de na cásanna is tábhachtaí a tháinig os comhair na cúirte sa 20ú haois, ba cásanna iad a dhírigh isteach ar chearta na ndaoine, agus go hiondúil ba gnáthdhaoine a thug na cásanna seo, mná go hiondúil. Nuair a fheiceann tú ar na cásanna is mó sa 20ú haois, tá ceithre nó cúig cás atá níos tábhachtaí ó thaobh cearta na ndaoine ná aon chásanna eile. Agus i ngach ceann de na cásanna sin, is mná, agus mná óga, a thóg na cásanna sa chéad dul síos. Agus sílim gurb é an sampla is fearr ná cás Mary McGee go luath sna seachtóidí. Agus seo an pointe scoir atá agam. Ach Mary McGee, bhí sí, sílim go raibh sí fiche sé nó fiche seacht go luath sna seachtóidí, agus bhí sí pósta le Séamas, ba iascaire é, bhí cónaí orthu i Skerries i mBleá Cliath, Is fíorbheagán airgid a bhí acu. Bhí sé ag brath ar an iascaireacht, bhí, ní raibh job aici, bhí ceithre leanbh aici faoin am seo agus bhí fadhbanna sláinte aici le gach uair a bhí sí ag iompar. So bhí ceithre leanbh aici ach gach uair bhí fadhb éagsúil aici agus nuair a bhí an ceathrú leanbh aici dúirt a' dochtúir léi, dúirt sé, Mary, níl mise in ann geallúint dhuit, má bhíonn leanbh eile agat, níl mé in ann geallúint dhuit nach bhfaighidh tú bás, tá cúrsaí chomh dona sin. Agus dar ndóigh ní raibh Mary ag iarraidh dul sa seans. So, rinne Mary iarracht frithghiniúnaigh a iompórtáil isteach ó Shasana, ní raibh siad ar fáil in Éirinn ag an am. Tháinig siad go Bleá Cliath. agus déanadh, gabhadh iad láithreach, ghabh fir an chustaim na frithghiniúnaigh seo láithreach agus cuireadh litir go Mary a rá agus go Séamas a rá tá muid tar éis iad seo a ghabháil, ba mhaith linn a insint dhuit go bhfuil seo i gcoinne an dlí agus go bhfuil seans go bhféadfá dhá nó trí bhliain a chaitheamh sa phríosún agus go mbeadh fíneáil cúpla céad euro, punt, le n-íoc agat. So chuaigh Mary McGee go dtí an dochtúir agus dúirt sí. Tá seo dochreidte, an bhfuil cead acu é seo a dhéanamh? Tá seans, tá, tá, you know, tá, tá seans go bhfaighidh mé bás de bharr seo, an bhfuil aon rud gur féidir linn a dhéanamh? Bhí gaol éigin idir a' dochtúir agus dlíodóir a bhí ana-shuim aige i gcearta na ndaoine i, i, sa chineál ábhar seo agus bheartaigh siad le chéile, an triúr acu, nó an ceathrar acu, go dtógfaidís cás chuig an Ard-Chúirt i mBleá Cliath. So thóg siad cúirt, eh, cás go dtí an Ard-Chúirt. ag argóint gur go raibh ceart faoin mBunreacht ag Mary McGee iad seo a iompórtáil, chaill sí san Ard-Chúirt go han-tapaidh, chaill sí laistigh de dhá lá, sílim, agus chuaigh sí go dtí an Chúirt Uachtarach agus ar an gCúirt Uachtarach bhí breithimh ar nós Séamus Henchy, Brian Walsh, cuid de na pearsanra is mó sa leabhar atá agam agus. Bheartaigh siad go raibh an ceart seo ag Mary McGee. Ní hé go raibh ceart ag Mary McGee a bhí scrite sa Bhunreacht nó a bhí le léamh sa Bhunreacht, ach bhí, bhí, nuair a, dúradar, má fheiceann tú ar gach rud atá sa Bhunreacht le chéile, deireann muidne go bhfuil ceart, go bhfuil sé intuigthe go bhfuil ceart sa Bhunreacht ar a ghlaoimid príobháideachas pósadh. Sé sin le rá go bhfuil spás príobháideach sa sochaí nach bhfuil cead againn, nach bhfuil cead ag na húdaráis briseadh isteach ann agus gur féidir leat, go bunúsach gur féidir leat, muna chuireann tú isteach ar éinne eile, gur féidir leat pé rud gur mhaith leat a dhéanamh sa spás sin. Bhí sin an-tábhachtach. Sílim féin gurb é an cás is tábhachtaí sa 20ú haois, an cás is tábhachtaí, an cinneadh is tábhachtaí a rinneadar riamh. Agus Ní hamháin gur athraigh sé thar oíche, d'athraigh sé an díospóireacht iomlán, an plé a bhí ar siúl in Éirinn faoi, ní amháin faoi frithghiniúint, ach faoi stádas na mban, faoi athruithe sóisialta a bhí ar bun sna seachtoidí. Ach go fadtéarmach, is de bharr cás Mary McGee a déanadh athrú ar an mbunreacht i 1983 maidir le ginmhilleadh, nó le ginmhilleadh a stopadh, mar bhí eagla ar daoine in Éirinn a bhí i gcoinne ginmhilleadh go n-úsáidfí, mar a tharla i Meiriceá, tharla sé seo i Meiriceá, go n-úsáidfí cás Mary McGee agus an principle seo de príobháideachas pósadh le ginmhilleadh a thógáil isteach. sa bhealach céanna. So, chuireadar feachtas ar bun agus faoi 1983, laistigh de deich mbliain, bhí an bunreacht athraithe agus bhí an an Eighth Amendment atá gach duine ag labhairt faoi inniu ann. So, tá muid fós ag ag plé, tá muid fós ag déileáil leis na na leis an le le cás Mary McGee nó an na na ceisteanna a tháinig as cás Mary McGee agus sílim gur sin cuid des na fáthanna gurb é ceann des na cásanna is mó a dhéileáil siad riamh leis. Tá mise tar éis an iomarca a rá cheana féin. Fágfaidh mé ansin é agus má tá aon cheisteanna agaibh bheinn sásta iad a fhreagairt.